moni ndine jack nde za macelebrity eti true crime koma ya macelebrity tikubwerera ku usa nkhani yake ambiri mukuyiziwa mwina mukumuziwa munthu wake yokhudza asap rocky mamuna wake wa rihanna oyimba uyu nayenso ndoyimba onse ndoyimba nde ali mkati mwa milandu nde pangofuna kupanga ka recap kankhani yomwe ikupangika nde tagwirani chakumwa tizicheza Mu chaka cha 2006 ku New York High School, gulu la anyamata ndi atsikana anapanga gulu lawo amati aziyimba nkumapanga mabizinesi kumapanga zinthu zosiyanasiyana kuti apite patsogolo anadzipatsa dzina amadzitchula kuti asap mob asap yo amatanthauza kuti always strive and prosper nde aliyense mgululo amadzipatsa dzina lake kuti aliyense amakhala ndi dzina lake koma amazipasa dzina kuti kutsogolo kumayambire kwa dzina kumakhala asap malinga ndi mobu yawo imene anayipangira monga panali wina dzina lake anali asap reli nde panali rakim amene ali rocky anadzipatsa kuti asap rocky asap nasty asap ilsi amene analibe asap kutsogolo anali amene amatchedwa china nde amayimba eti amapanga rap inali gulu lonena kuti kungoyamba kuti aone kuti zitha bwanji koma mugulumo anapasana ufulu onena kuti aliyensenso azipanga ma project ake eti analipo amafika 14 15 an- anyamata ndi atsikana achikuda zinali zonena kuti mukapasana ufulu oti aliyense azipanga zake anthu nyenyezi zathu nzosiyana no matter kuti mulipo gulu gululo sikuti lonse likathera kuma zochitika zofananayi ena apeza kuti achita bwino ena sizayendera ena akhala ndi moyo ena sakhala ndi moyo ndimene dziko lapansi limayendera nde awawa ndonena kuti atayamba kuyimba anthuyi amapanga folo ndithu zimabeba ndithu Mu 2012 anatulutsa Lords Never Die. Mu 2012 anatulutsa Lords Never Worry. Kenako anazatulutsa single yawo Trillmatic. Mbali mbalimu ena amatulutsa chani masingo nde mmodzi mwa anthu amene amatulutsa masingo anali ASAP Rocky. ASAP Rocky yo ndi amene anali ngati wapatsogolo pa onse amene amatsogolera kuyimba chani ngakhale ena onsewo anali oyimba mwawo opanga rap flow chani koma ASAP Rocky ndi amene anali ngati face of the group nde nthawi zambiri ukakhala face ukakhala kuti iwe ndi amene umakhala patsogolo mwayiso osiyanasiyana nthawi zambiri umagwera iweyo kusiyana ndi anthu enawo Nde mu 2011 ASAP Rocky anatulutsa single yake dzina lake Peso. Of course inakhala ngati yachitidwa leak online koma anthu anayikonda kwambiri mpaka inayamba kuyimbidwa m'ma radios, pa TV ndi anakhala ngati no dzina lake latani ladziwika. Mosakhalitsa chaka chinacho mu 2012 anapezeka kuti akupanga feature ndi oyimba ngati achina Drake. kuchita feature ndi drake 2 chainz kendrick lamar mosadziwika bwino dzina lake linapita patali nyenyezi yake inawala msangamsanga kenako kutulutsa single yoti sititchula chifukwa choti muli mawu otukwana koma anapezeka kuti yapanga sale ili double platinum zonena kuti iye zinangofikira kumutani kumuyendera kwambiri kenako adziwika mosakhalitsa anayamba chibwenzi ndi ndani ndi rihanna oyimba nde rihanna music catalog yake ndi munthu olemera ndi kale and just kuyendera music yake nde kumbali ya business ali ndi fenty cosmetics line yake yoti nayonso ndi success kwambiri moti ali classified as a billionaire nde akapezeke kunena kuti asap rocky uja wangochoka uko mosadziwika bwino 1212 wakumana ndi rihanna waberekerana naye ana awiri kungoberekerana naye ana kokhako ndekuti nayenso ali ndi chuma kuposa china chilichonse chomwe ali nacho nanga si rihanna ndi billionaire ndalama zimene zijazo zisefukiranso kwa ndani kwa iyeyo ma project ake apapa wapezeka kunena kuti akupanga mafilimu ndi achina Denzel Washington akupangidwa feature zinthu zikuluzikulu akumuika mmabodi mwa zinthu zikuluzikulu mafashoni chanichani zinthu zonena kuti sakanaganiza kuti angapezeke kuti wafika pamenepapa zina zikutheka chifukwa cha malinki yake ndi Rihanna zina zikutheka chifukwa chonena kuti basi nayenso ndi wamwayi mwayi wake basi nde zonsezi zikumupangikira iyeyo zinapezeka kuti anzake aja sizimawayendera chimodzimodzi inde panali ena oti eya akuyeserako kasingo apa kutani komano nde kunayambikano zoti basi mmodzi mgulu la asap uja anapezeka kuti wafa wapanga overdose ayi amasuta achamba kenako winanso wafa winanso basi ena kumangotani kumangomwalira mosadziwika bwino kwambiri chifukwa cha chamba amasuta nkumapanga ma overdose nde mu 2020 munapezeka kuti winanso anatani anamwalira gulu lawo ndimanena uja kuti amene samadzitcha asap amangodzitcha chynna uja anamwalira kenako mu 2021 mu oktoba munamwalira wina amene amamuti asap josh nde atamwalira asap josh anapezeka kuti wina amene amamuti asap relli m'magulu awo omwewo anayamba kuyankhula kwambiri anali oyipidwa akuti amaona awawa osewa ni ma allegations tingoikiratu pamenepo ati amaona kuti ASAP Rocky sakuthandiza ayi akuti amaona kuti ASAP Rocky zikumuyendera kuposa ena onsewo ASAP Rocky ndi olemera ali ndi Rihanna ali ndi chilichonse chomwe afuna pamene anzake akutani akuvutika koma anzakewo akamwalira sakumatani sakumathandizapo kena kalikose nde anayamba kumayankhula yankhula kuti kumanena kuti iyeyu amayenera kutani kuthandiza kulipira maliro a ASAP Josh chimene sanalipirire maliro ndi chani pamene iye ali ndi mamiliyoni ali ndi ndalama zambirimbiri ife tilibe ndalama tikuvutika nde amapeza kuti kung'ung'udza kuja vuto lake nanga siku kamayankhula pagulu sipalephera wina ozungulira kuzemba kupita kukamutani kukamuuza Rocky uja ASAP Rocky kumva nayeso kupsa mtima kumayankha kumene kuja nde omwewoso amanyamukaso kubwereranso kwa ASAP Relli kukamuuza kuti ii Rockytu amati mwakuti nkupezeka kuti zinthu zokhala ngati za simple anthu oti anali ma friends kupezeka kuti ayamba kutani kudana uyu wayankhula ichi uyu wayankhula ichi uyu wayankhula ichi koma zonse zinali basis yake inali yonena kuti ASAP Rocky ifa chani sakutani sakuthandiza ayi ifa chani sakulipira amayenera kulipira iyeyo ndi olemera iyeyo ali ndi ndalama enafe tilibe akuyenera kulipira maliro andani a josh nde anapezeka kuti zinthu zazingopitirira koma patatha kanthawi akuti ASAP Relli anadzamva, anadzazindikira kuti kulongolola konse kuja kunali kopanda ntchito chifukwa choti maliro a Josh analipira ndi ndani? Analipira ndi ASAP Rocky. Iye akanangodekha nkufufuza akanapeza kuti mnzake uja anali atatani? Atalipira. Mwachifundo chake kungolipira eti. Koma zinali zoti zinthu zaonongeka kale kwambiri pakati pa iwowo. Nde anapezeka kuti anamva kaya wina anampanga rekodi akuyankhula ASAP Rocky akumunyoza uyo uyonso nkupsanso mtima basi zomangoza zii koma zinapezeka kuti zikupitirira mpakana ASAP Rocky mu september 2021 anamutumizira meseji ASAP Relli kuti a ah, iwe ndatopa nazo tiye tikumane tithane pamaso iye ujadi ali okay tiye nkutchula malo kuti tikakumane pakuti nkunyamukadi anthu akuti akakumane pamenepo Ndipitirize kunena kuti ASAP Rocky ali nzaka 36 ananyamukadi kupita kutiko kumene kujatu kukakangana pamaso mpamaso. Akumana pamaso mpamaso kuyamba kulongozana pamene paja ye ngati mwa wewewewe muja ASAP Rocky anatulusa mfuti akuti watulusa mfuti kumulozesa nzake nzake aa iwe mpakana ukabwerese mfuti ufuna undiombere ine Relli ujano tsopano nde akuti according to ASAP Relli ASAP Rocky anamuombera anamuombera ati padzanja nkuthawa ndi anzake nde ASAP Relli sanaimbe foni ku polisi tsiku lomwelo anamtumizila message ASAP Rocky kumfunsa kuti mpaka funa undipha nde yankho lake anamuyankha kuti I don't know what you're talking about kenako ASAP Relli mpamene amaimba foni ku polisi apolisi anapita pamalopo kuyang'anayang'ana akuti apolisiwo akuti sanapezepo umboni woti paomberedwa sanapezepo zipolopolo kapena chilichonse anangomuuza choncho nkupita nde ASAP Relli yekha anabwerera pompo, akuti iyeyo atapita kukayang'ana anazipezadi zipolopolo n'kuzitenga n'kukawapatsa apolisi kuti, Ine ndapitapo, inuyo muti simunapeze, koma ine ndazipeza zipolopolo ndi izi. Nkhani n'kupitano kuti? Ku court. Anatani? Anasumiridwa. Ndani? ASAP Rocky uja, kuti assault, kufuna kupha mnzake, kaya kuvulaza, komanso kugwiritsa ntchito mfuti mu njira yolakwika, zoterozo. Ndiye wakhala ndi milandu kuchokera nthawi imeneyo. Anam'manga mu 2022. belo yake n'kuichita seti pa 550,000 dollars nde poti ndalamazo ali nazo anam'tulusa pa belo analipira wakhala akudikilira milandu nthawi yonseyi nde anapita ku khoti anakapezeka kuti pali CCTV chifukwa chonena kuti ASAP Rocky amanena kuti zonsezo ndi zabodza ine sindinatenge mfuti ndinalibe mfuti sindimafuna kumuombera munthu koma atayang'ana CCTV papezeka kuti mpungwepungwewo unajambulidwa pa CCTV Ndipo ASAP Rocky analidi ndi mfuti, anayitulutsa mfuti ija. Koma sipanaoneke akuombera, koma analidi ndi mfuti yoti anayitulutsa pamene paja. Nde ataona evidence imeneyoyo anampatsa chance kuti evidence iyi ndi yachabe kwambiri. Umanena kuti unalibe mfuti, koma mfuti ndi iyi. Munthu uja anavulala dzanja. Nde ASAP Rocky anapatsidwa chance, anampatsa kuti tikupatsa deal. Deal yake tikupanga sentence to 7 years. Koma 7 years yo yoti probation kusonyeza kuti sukhala mu ndende kwa dzaka 7 anampasa chance kuti asankhe kunena kuti akakhala mu ndende masiku 180 kenako basi waseva nkhani milandu yatani yata koma ASAP Rocky wakana deal imeneyoyo akuti iyeyo alolera kuti nkhani ilowe mu khoti pakhale jury yozenga milandu nde oti ampeze olakwa kapenayi akampeza olakwa chilango chake ndi up to 24 years nde anthu anadzakhala ngati atutumuka kuti iye akakane 180 days munthu onena kuti anali ndi mfuti wachita kuoneka pa cctv nde asintha chani asintha plea yawo akunena kuti mfutiyo sinali yeniyeni inali ngati prop gun ngati yosakhala ndi zipolopolo zenizeni koma imangopanga fire ma blank ndi ndi zomwe akukatani nzomwe akunena nkhaniyo ili mkatikati ikumakhala mkhoti akumayankhula mkhoti nde onsewa ndi ma allegations nanga si munthu ngati sanapezeke olakwa it's an allegation it's not a fact nde apapa nkhani imakhala iyayi mwina Rihanna azipita ku khoti kuti azikakhala nawo pambalipo chani koma nkhani yake ndi imeneyo ya ASAP Rocky ndi anzake i think kwinako moyo kungokhala anthu olimbikira kusiyana nkuti wina akachita bwino basi kumangomuyang'anitsitsa nkuyamba kumuzonda kuti sakutipatsa ndalama zake mapeto ake ndi awa anthu kungoyambana za zii komanso at the same time mbali inayo kuti ASAP Rocky ndionera kuti ali pamwamba kwambiri kwa anzakeyo Po- level yake ndi ina ina akanatha kungompanga ignore kaya kumunena kuti sanamu, sanalipite maliro kaya zinazi ndi zoti akanatha kungoyang'ana kumbali nkuzitaya koma ifukwa chonena kuti anapanga act mpakana kupita kumeneko yeyeyeye mapeto ake akukhalira kulowa mkhoti akuzengedwa milandu yonena kuti akhoza kupezeka kuti wakakhala mu ndende kwa dzaka zokwana 24 chifukwa chifukwa chonena kuti sanadzigwire sanadziletse so zinthu zina zimangofunika kuziganizira mofatsa koma imeneyi ndi nkhani yomwe ikuchitika amuna ake a Rihanna zikomo kwambiri